my heart was heavy and m meghe ọnụ kwuo ihe m bu n'uche m chọrọ ikwu jọji ahụ nwere ike tụkwuo m nga iwe dị m n'obi m believe na a politician they are given to diplomatic language diplomatics and all that i'm not given to that i saw all the problems nọ na ikpe ahụ e kpe the ikpe gbakatara wicked ọ bụrụ na m biri n'ọtọ oge a wee microphone ọ ihe m ga-agwa onye ọkaikpe sie ikpe gị nke a gbakatara wicked alụ emego na m kwuchazie ya o- o visitzie anger ya iwe ya on maazị Nnamdi Kanu ka ka ọ ga-esi wee dị ekwutere m ya nụnụ so m consider the consequences of ihe m kwesịrị ikwu so i deadpanned but inside me i was boiling Anyị nwa wụ legal team nwere suspicion. Every legal team na-enwe intelligence based on assessment of the situation otu case nwere ike isi wee ga. Enwe otu case ahụ si na-aga, anyị na-prepare our mind for the worst. we were hoping for the best but preparing for the worst ọ ya ihe mere so mgbe ahụ worst ahụ bịara enwere onye faintị nụ ọ bụrụ na anyị prepare for the worst maybe agara m e-faint so ọ obi nwoke ka e ji wee kwụrụ gidigba wee die ndidi ahụ disie ya ike words na-enwe consequences mana ọ bụrụ otu a before words enwe consequences ọ ga-enwe word and effect kedu effect o nwee kedu ihe ọ resultụrụ into enwere onye sị na ihe maazị Nnamdi Kanu kwuru mere o ji wee tụọ ofu iche ofu okwute not to talk of na onye ahụ ji maka ya je gbuo mmadụ or commitie ihe a na-akpọ act of terrorism mmadụ na mmadụ kwuru okwu na london ma ọ na kenya even agwarọdụ anyị ebe ọ nọrọ wee mee broadcast nwanụ anyị amakwanụ ma enwelụ ndị nwa na-acommit terrorism fa nụlụ ya kedu ebe o kwuru ya ọ na bbc or maybe n'ịntanetị ọ bụ onye ọbụla nwere ịntanetị a na-enwe onye bịa forward sị na ihe a nwa Nnamdi Kanu kwuru mere m ji wee jee gbuo mmadụ or m ji wee jee commitie act of terrorism so ọ in that situation ka okwu na-enwe consequences so evidence anọrọ na before the court enwere onye wetere such evidence ọ ya mee ihe m ji wee kwuo na mmadụ adịghị eje nga just merely because of ihe o kwuru n'ọnụ unless enwere overt act ihe lawyers na-akpọ overt act

by Monday or Tuesday a je file a gaa court of appeal file ihe a na-akpọ notice of appeal even though na anyị nwere 90 days anyị achọrọ iche 90 days obi dị anyị ọkụ ọ dị anyị ọsịsọ ka anyị jee na the halls of justice jee malụ ihe anyị eme ebe anwa and ị ma na court of appeal e discharge go Nnamdi Kanu before so anyị jee court of appeal ha ga na-a wonder ka ekwe ihe akpọkwa nwoke a bịa here again ọkwa anyị a discharge gị since 2022 so somebody has to explain that too I've always believed na this case dị more political than legal m na-ekwu ya from mbido ihe eji wee webata ya na-eme ya na legal eh, maybe because na onye Igbo ndị nke ọzọ yitebere kwere ya like chairman ndị Miyetti Allah e settle ya politically emesịrị arrest emesịa federal government sị hapụ ya cause ha believe na enwe politikal something nọ na ya nke Sunday Igboho the same thing buhari chụkatara ya ọsọ chụfe ya Niger eh, benin republic emesịa onye a abata n'ọchịchị mbụ eh, bụ, eh, onye a, tinubu akpọghachite ya all political settlement bụ ihe a nke Sowore kwa bụkwa the same thing President of Nigeria ọ ya nwa ọga kpatakpata o binie echi sị na okwu a edozigo m ya kpọọnụ m Nnamdi Kanu ka anyị kpaa nkata otu Obasanjo si wee kpọọ Asari a kpaa a kpọọ Ụwazurike ọ Jonathan kpọrọ Ụwazurike ụdị ihe a na-eme Tompolo ha kwana and all that bikonụ ya na aghọgbu ibie so ọ bụ na president tinubu sị i put a stop to this he will stop ya bụ anyị nọ n'obodo ọ bụ na enwewe iwu ụzọ naabọ ofu iwu bụ maka ndị igbo iwu ndị ofu abụ bụ maka ndị ofu abụ bikoni bikoni ka anyị were uche taa akara takwudo nnu n'ime were ile anyị gụọ eze anyị ọnụ asụwa na onye bu aka n'isi ọkwamenue mmadụ adịghị ebu aka n'isi ya akwa enu ya ọzọ were nwa oge nị dịka nwa afọ igbo dọnọ anị think may we never ever forget